Mungaliteteze bwanji banja lanu ku anthu adera? Koditu sinthawi zonse pamene banja limawonongeka chifukwa cha mmodzi m'banjamo, either mkazi kapena mwamuna. Komano nthawi zambiri banja limatha kuwonongeka chifukwa cha mawu ambiri ochokera outside, kunja kwa banja. Amanena kuti banja ndi anthu awiri, wachitatu ndi osokoneza. Chimene ankafuna kutanthauza ndi chimenechi kuti ngati muchulukitse kumva za anthu ena adera, banja lanu limatha kukhala pa chiopsezo. Ndiye inuyo mukapanda kuliteteza banja lanu, anthu ena ndi amene amayamba kulipanga control banjalo chifukwa kuti inuyo simunakwaniritse kuliteteza banja. Ndiye lero tifuna tigawane zinthu zingapo mmene mungathe kulitetezera banja lanu kwa anthu adera. Chinthu choyambirira, you have to set boundaries early, kuyika malire. Malire ungathe kuwaika bwanji? So sizimafunika kuti muwadikire kuti mavuto kuti abwere. Chimene chimafunikira ndi kulipanga define banja lanu, right? Kulionetsera banja lanu zimene limapanga and zinthu zimene banja lanu silimayenereka kuti lizipanga. So mukhale clear kwa inuyo kwa partner wanu. Mkazi apange chimodzimodzi kwa mwamuna komanso mwamuna apange chimodzimodzi kwa mkazi wake. chifukwa ma matters ena ake are for the couples only pali zinthu zina ndizongokhuza pa uwiri wanu basi sizokhuzanso munthu wina ayi ndiye malire aja sikuti kumakhala kusalemekeza kapena kukula mtima ayi komano cholinga cha malire ndiko kufuna kuteteza banja lanu ndiye kupanga set ma boundaries early kumayambiriro wina aliyense adziwe malire a banja lanu Izizi zimakhala zofunikira kwambiri mukangolowa kumene m'banja. Njira ina imene mungatetezerere banja lanu kwa anthu adera, not everything goes to your mother or parents. Tikuyenera tidziwe either mwamkazi kapena ndi wamwamuna pali ndithu amuna ena nkhani ina iliyonse ayitengera kwa makolo awo nkhani ina iliyonse ayitengera kwa amayi kwa adadi akamve nkhani ngati zimenezi so amuna amapanga zimenezi akazinso nawo ndi amene amapanga zimenezinso kwambiri ndiye mukuyenera musiye kupanga report every issue kwa makolo anu chifukwa chimene mungadziwe chofunikira nchonena kuti pali nkhani zina zimene pa uwiri wanu mutha kukambirana nkhani ndikutha ndikukhululukirana komano chifukwa kuti munakayipereka kwa makolo anu makolo anu amatha nkhani imeneyo osazayiwala mpaka nakumwalira kwawo ndiye mavuto ang'ono ang'ono amene vuto lili laling'ono limatha kusanduka lalikulu chifukwa chonena kuti munapanga involve ma outsiders ndiye spouse wanu ujanso akamva zimenezi kuti nkhani mmakangotula nkhani kwina kulikonseko amasiya kukukhulupirirani so taphunzirani kupanga solve ma issues within your marriage first issue ina iliyonse imene yabwera m'banja mwanu muphunzirani kuyithetsa nokha kaye isanatuluke kwa anthu ena njira ina yomwe ili ya namba 3 imene mungathe kulitetezera banja lanu kwa anthu akunja kapena kuti anthu adera you have to present a united front ngati banja zimafunika kunena kuti anthu ena asaone kugawanika kwanu musalolere ndithu kuti anthu ena aone kuti inuyo mmakangana ndinu ogawanika either kwa ma best friends anu kaya azinzanu kaya ogwira nawo ntchito kaya azimayi amene mmakumana nawo kugulu kaya azibambo amene mma- mmacheza nawo bawo kaya ndi makolo anu kaya ndi azibale anu anthu onsewo musaonesere kuti pali mkangano wina wake pakati panu ngakhale mutakhala kuti simunagwirizane issue imeneyi mukuyenera muipange handle privately mukuyenera mupange stand together as a family anthu ena akuoneni kuti ndinu olimba ndinu opangana support ndinu okondana osati anthu akuoneni chifukwa cha zinthu zimene inuyo mmakangana mkati mwanu chifukwa kugwirizana kuja kumateteza banja ku interference ina iliyonse imene ingathe kuchokera kunja komanso chinthu cha namba 4 chimene mungathe kutetezerera banja lanu kwa anthu adera ndiko kulemekeza azibale anu but protect your home azibale anu muwalemekeze komanso muteteze nyumba yanu so izi zimachitika bwanji chifukwa chimene mukuyenera kuchita nchoti muwalemekeze azilamu anu kaya abwera pa khomo osaonesera ma issues kaya ndi azipongozi anu abwera pa khomo osawonetsera kukwiya kwina kuliwonse khalani ansangala kwa anthu amene anjawo ndi anthu onena kuti sikuti akhalitsa pa khomopo ayi angokhala kanthawi kochepa akupita so musawonetsere ma attitude anu anthu ngati amene anjawo alemekezeni amvesereni komano osangotsatira china chilichonse chimene iwo aja akukuwuzani blindly osachifufuza bwinobwino kuti kodi ubwino wake ndi wotani chifukwa banja lanu lija ndi udindo wanu anthu awiri si udindo wa munthu wina ayi so nzeru zanu ndi zomwe zingathe kumanga banja lanu nzeru za munthu wina ngakhale zitakhala zabwino zitha kupasula banja lanu chifukwa chonena kuti ndi nzeru zochokera kunja so tengani zimene zili zabwino zimene zili zoyipa simukuyenera muzitenge chimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti amene zikusokonekereni amene banja lanu livute mukhale inu osati iwowo so uwiri wanu ndiofunikira kwambiri kunena kuti mukuyenera mupange protect nyumba yanu ndiye kumapeto kwa video iyi tiyeni tipange ka reality check and reality check imene iyi ikhale pozindikira kunena kuti si malangizo onse amene ali ochokera kunja amene amakhala kuti ndi abwino but too much involvement creates confusion and conflict anthu ena ake adera akapanga involve kwambiri mu zochita za m'banja mwanu zimadzesa confusion kusokonekera m'banja mwanu muja komanso mikangano ndiye tiyitseke bwanji video ya lero tiyitseke kunena kuti banja lomwe lili lamphamvu limayeneka likhale ndithu ndi malire koma banja lomwe lili lofoka limapangidwa control ndi anthu ena amene ali adera litetezeni banja lanu musanayambe kuwapanga blame anthu ena kuti ndi amene anakusokonezerani banja lanu palibe wina aliyense amene azakumvani mukazatero instead wina aliyense azakusekani